ihe a mere didi nwere ike ime onye ọbụla naanị ihe mmadụ kwesịrị ime na ndụ abụ ịkpachara anya hapụ ịhụta onye ọbụla ka o si hụta onwe ya dịka ị na-ala ụlọ maọbụ na ị na-ala iso ibe gị ṅụrịa maọbụ na i ji maka mmemme maọbụ otu ihe were ala lezikwa onwe gị anya kpachara anya marakwana ụzọ ebe ị ga-agba na ebe ị ga-esi mara ma ụzọ a na-agakwa ya aga ị na-agba ijiri nwayọọ mara ma mere ihe na-eme n'ụzọ ebe ahụ i si maka na ndụ adịkwa abụọ mana anyị emekwa na-eme ma ya fọdụzi ụzọ a ga-esi wee gapụta n'ime ya maka na ọ bụ igbochi ya bụ ọrịa ka ọgwụgwọ ya ntị adịkwa ajụghị ajụ eri butere arịaghị arịa anwụ ekwekwala ka mkpụrụ akwụ banye n'ikwe ma ya fọdụzi ibu apa n'ahụ were apụta maka na mkpụrụ akwụ ọbụla banyere n'ikwe anaghị agba aka apa isi gị abakwara n'ọba ekere ede mkpakara ama dị n'ọzọ ama ma ya fọdụzi ọzọ ibu apa n'ahụ wee pụta didi eteena aka ọ gara ala bekee kamgbe ahụ ọ pụkwara na ụkwụ ya bata bụ obodo a o wee jikere na disemba wee lanwa ụlọ ka ọ hụkwanụ ndị ezinụlọ ya hụ ndị ọ hapụrụ wee pụwa hụkwa ma ndị enyi ya mana ị marala na obi ndị mmadụ dị aghụghọ karịsịa ihe niile na ọ bụghị ihe niile na-asị gị nnọọ ka obi dị mma Didi abatana wee na-agarisi na-ahụ ndị enyi ya otu enyi ya nwoke aha ya bụ Jude ewee sị ya na ya nọ into real estate na ya na-ere ala na ala bụzikwa ego ugbu a na ọ ga-akakwa mma nya wee gopụta ala na ọ hapụ ala ahụ ọ nọ ihe dị ka afọ abụọ ma ọ bụ atọ o regharịa nya na ọ ga-enyekwa ya ego ahụ o ji wee goo ya okpukpu abụọ Didi atụlee ihe Jude gwara ya wee were nde naira iri wee gopụta ya bụ ala Jude abịa lee ya wee hụ na ego dị ọ dị ya ka ego aka na nkụ wee gwa didi ya bịa ụbọchị dị etu a bịa were dọkụmenti ka ya meere ya akwụkwọ ala ahụ didi alaa kpatara nne ya ụbọchị a kara aka eruo nne didi akpọọ didi sị ya na ya rọgasịrị nrọ ọjọọ n'abalị na ya hapụ ije nya bụ ije ma ọ bụ ọ gawa ya chọọ otu onye ka ha abụọ soro were gaa didi agwa nne ya na ihe a bụ nrọ na o nweghị ihe ga-eme na ya ama enyi ya nwoke ọfụma na ọ gaghị enwe obi ime ya ụdị ihe dị etu a na ọ bụrụdị nke ọzọ ya nwere ike tụlee mana ọ bụrụ Jude na Jude enwe nsogbu didi amaghị na mmadụ na-agha agha didi eburu ụgbọala ya wee gawa garuo na be Jude Jude asị ya na ya bụ akwụkwọ nọ n'ọfịs ka ha ruo ọfịs panyere Jude n'ụgbọala ya n'ụzọ ka ha na-agapụta hụ ihe dịka ndị nche o chee na ha bụ ndị nche maka ha busi egbe akwụsị ha ha kparakpara tupu ị mara ihe na-eme ekechiena didi anya tinye na buutu wee buru didi wee pụwa Garuzie wee kpọnwa aha ego nde naira iri ise ya bụ 50 million didi asị na ya enweghị ụdị ego ahụ ha emepe akaụntụ ya niile ọ bụrụ nde naira abụọ bụ ihe ha hụrụ ya bụ 2 million Jude na ndị otu ya wee pụọ na-agba izu didi anụ olu Jude nga ọ na-asị na ike agwụla ya ya amazi ihe ha ga-eme na ihe ọbụla si ha n'obi ime ya ha mee ya etu a ka ha si wee buru didi wee pụọ wee were egbe gbawa ya n'ọhịa otu nwoke na ezinụlọ ya gara ọrụ ugbo bụ ihe pụtara hụ ebe didi na-eku ume mana ọ maghị ebe ọ nọ ha eburu ya gawa ụlọ ọgwụ chukwu eme amara didi ewee tee o wee bilite na-akọ ihe ọ hụrụ ndị uwe ojii wee tinye anya na mmiri ewee chọma Jude wee nweta ya n'ebe a lụrụ nwanne ya nwaanyị na mba ebe ahụ ka ọ gara zoo ka e jidere ya wee na-agba ya ajụjụ ọnụ wee bụ na ya na ndị otu ya akpaala na ọ ga-enye onye ọbụla 10 million wee bụ na ọka ha kụrụ puliteziri ero ndị mmụọ na ọnya ha kwere na ọ bụzi nkapịa ka ọ mara

o nwere ụfọdụ ndị enyi ị ga-agbara ụgbọ nwa mkpi ọ bụghị ide nwa ahụ ọ bụ ka ndụ gị wee fọrọ gị maka ụfọdụ ndị enyi agaghị ekwe ka ị ka ha ha chọrọ ndị ha na ha ga na-aṅụgharị mmanya ha achọghị n'ime ndị enyi ha ahụ onye ga-aka ha onye chọrọ inyere aka nyere ya aka maka na onye ka ịka gị ya obi ya adịkwa ndị iro mma maka na oge ụfọdụ onye ahụ ị kpọrọ awọ nwere ike bụrụ mbara onye ahụ ị sị na ọ dịghị etu ahụ e nwere ike isi n'aka ya wee nweta gị ma ọ bụ enye ya anya ya ruo ọnọdụ ugo adịkwa egbe mma ntị adịkwa ya gazie